agwụ bụ agwụ bịa gwụrụ ọjị agwụ ndị mbụ bịa gwụrụ ọjị agwụ ndị abịrị bịa gwụrụ ọjị ihe na-eme ihe bịa gwụrụ ọjị ihe na-emere ihe bịa gwụrụ ọjị anyị achụọna aja n'ụbọchị taata n'isi onye a kpọrọ okoroafọ mmadụabụchukwu anyị sị ka uke mmụọ anyị sị ka uke mmadụ ebere agwụnsi bịa taa ọjị okoroafọ mmadụabụchukwu ọ ga-adịrị ya na mma ọ ga-adịrị ya na mma ife ọma ga-ebido mebere ya ife akụ akụ ife enwe enwe mmepe ụzọ eke mmepe ụzọ orie mmepe ụzọ afọ mmepe ụzọ nkwọ ihe ọma bịaba ọganihu ga n'iru ogologo ndụ ife akụ akụ ife enwe enwe a sị m ka uke mmụọ pụọ n'ụzọ uke mmadụ pụọ n'ụzọ ya ihe na-eweta akpa aghasa pụọ ihe na-eweta oyi mmụọ ihe na-eweta oyi mmadụ ife na-eweta aka nkụchasị ife na-eweta agbasịa mbọ bụrụ nkịtị nkịtị ka anyị sị ya pụọ n'ụzọ ya na dịka anyị na-agọ ọjị ya n'ụbọchị taata n'ihu ndị bụ agwụ isi a sị m na okoroafọ mmadụabụchukwu ọ ga-adịrị ya na mma ee a sị m ndị ọcha bido kwụbe ya ụgwọ nnekwu ego ego eji eme investmenti ego eji arụ họteelụ ego eji arụ ofis steshọn ego eji arụ kọmpanị ekwu m na ọ ga-adịrị ya mma ee ọ ga-amụ nwoke ọ ga-amụ nwaanyị ọ ga-alụta ezigbo nwaanyị ife dị mma ọganiru ọṅụ ihe makwa ka m sị ya pụọ n'ụzọ ya ihe erimụju pụọ n'ụzọ ya ọ bịara egbu ya gbuo onwe ya ọ bụ ihe si n'aka mmụọ ọ bụ ihe si n'aka mmadụ na-egbochiri ụzọ ya n'ụbọchị taa ka anyị na-achụrụ aja ndị ọgbanuke ọgbanuke mmụọ ọgbanuke mmadụ nke si n'aka onye ụwa nke si n'ikwu nke si n'ibe nke si na ngwuru be nna ya nke si n'obodo oyibo ahụ ọ nọ n'ụbọchị taata anyị si webe ya na n'ọjị agwụ isi gị bịa gbaa ọgụ ndị eme agwụ isi gị bịa gbaa ọgụ ụrasị bịa gbaa ọgụ ana ngwuru bịa gbaa ọgụ akpụ ezenobo bịa gbaa ọgụ akpụ na-amụ ite bịa gbaa ọgụ ogwu mmiri bịa gbaa ọgụ okoroafọ mmadụabụchukwu ọ ga-adịrị ya na mma eke orie afọ nkwọ ihe ọma bịa mere ya ka bụrụ ka ọrịa agwụ bịa wuru ọjị okoroafọ mmadụabụchukwu ndị ọma agwụ nsi bata na ọjị ya anyị kwuru ọ ya-adịrị ya mma ana ngwuru bịa taa ọjị ihe ọma bịa wuru ọjị agwụ na-ere ikenga dibịa bịa taa ọjị agwụ isi dibịa bịa taa ọjị ndị mmadụ ndị atịrị bịa taa ọjị onye a kpọrọ okoroafọ mmadụabụchukwu anyị na-achụli aja ndị ọgbanuke ihe na-eweta akpa aghasa n'ụzọ ya ka anyị sị ya pụọ ihe na-eweta agbasịa mbọ bụrụ nkịtị nkịtị ka anyị sị ya pụọ ihe na-eweta nnaghachi azụ n'ụzọ ya ka anyị sị ya pụọ mmụọ bịa rie aja mmadụ bịa rie aja ka ọ dịrị ya na mma okoroafọ mmadụabụchukwu ndị ji aka nri eri rie ndị ji aka ekpe eri ya were ka ọ dịrị ya na mma ihe ma bụ isi ya bụ nnekwu ụnụ anyị ji nnekwu a wee chụọ aja n'ụbọchị taata wee na-agbara isi onye a kpọrọ okoroafọ mmadụabụchukwu uke mmụọ na uke mmadụ ka anyị sị ya pụọ n'ụzọ ya ọ ya-adịrị ya mma aja anyị chụrụ ọgazi ọgazi ka ọ ya bụ dịka anyị na-achụ aja a ihe niile na-abịa ya ọ na-ebere akwa ihe na-abịa na-ata aka n'eze ya ebere n'ụzọ ya ọ ya-ebido nwebezi ọṅụ ee ọganiru ife akụ akụ ife enwe enwe